ndikupatsani moni abwezi onse okondedwa mu dzina la yesu khristu inde ndimamenya kwambiri pa zinthu izizi koma nkhani nikuti satana a- auluke achoke chifukwa satana nochenjera ni wakuya kwambiri mu nthawi ino yakumapeto akuti anthu saumudziwa pamene akubisala aleluya koma ali achipembedzo satana akudziwa kale kuti awa ni anga kale ngakhale amalimbikira amapemphera kaya amatana amati awa ni anga kale ndiye tofuna tipeze pamenepopo timdule pamenepopo ndiye pamakhapo polimba kwambiri zedi pakuti anthu amathawitsa moyo wawo aleluya Koma abusa anga a Paddington Ngwira amenewo amakonda onena kuti chikondi chachikulu cha dokotala chagona pa mpeni wakuthwawo umene uja asanyengerere pamene pali vuto azipita ndithu azidula pamenepo ndiye chikondi chachikulu chozama cha dokotala chagona pati pamenepo munthu uja amalira "Ah, ah, nisiyeni nisiyeni nisiyeni koma dokota amadulabe pamenepo amadula akaliralira akamaliza udulako anangati amupha koma kumapeto kwake amadzati kuti koma ayi mudanikonda mwaona ati nkhani ija imadzasintha koma akati anyengerere vuto lija likhalabe pomwepo lizimvutabe moyo wake wonse nde ni mmenenso uli uthenga wa mulungu umenewu mmadandaula kuti "Ah, munthu angakhulupirire zimene zindalama zinthu zolimba ngati zimenezi aleluya koma muzinyozanyoza cho koma zikupititsani kumwamba mukazitenga mukasandulikanso gawo la chimene chocho mukalandira ubatizo wa mzimu woyera muzizikonda zinthuzi koma mufuna muzikhalabe anthu onerabe vimafilimu pa dziko lapansi muzikhalabe anthu onera vimasile ivi vima nigeria muzikondabe mipira imene mwa chipembedzo ngati ni mafano amenewa taonani mmene anthu amavikonderawo Baibulo kuti motere lidayankhula kale kuti anthu m'masiku otsiriza adzakhala okonda zokondweretsa, osati okondweretsa Mulungu. Mukakhala mu tchalitchi numakanika kuti mumvere Mau a Mulungu choncho, malingaliro ali ku gemu yayamba bwanji kumeneko? Malingaliro ali kuti ee koma sile ija nkhani ija ikutha bwanji? Akutichedwetsa m'menemu watalikitsa tizikaonera zinthu zathu. Mpakana umajomba upita ku tchalitchi chifukwa chomaonera zinthu ngati zimenezizi. Taonani m'mene m'mazikondera koma zikakhala zinthu za Mulungu zimakunyasani, m'magona. mukakhala pa foni yanu busy zimenezo mumazionera mwamphamvu koma kuti muone mawu a mulungu basi mugona mutero zimangosonyeza kuti mulungu anu ni ndani ndiye satana ni wakuya sali mu zinthu zokhazo komanso ali mu chipembedzo menemo wazamamo kwambiri wazamamo ni chiphunzitso chabodza zimene anthu autsatira auchita auona ngati ampembedza mulungu koma zisali zinthu zimene mulungu adanena Ndipo Ambuye Yesu Khristu akuyankhula kuti mtengo wina uliwonse umene Atate wanga wakumwamba sanaudzale, umenewo udzazulidwa. Timpembedza Mulungu ndi miyambo ya anthu zachabechabezo, maubatizo osakhala m'Baible, zochita zosakhala za m'Baible koma tanyamula ma Baible, tikauzidwa cha m'Baible numakana. mumazitsutsa zomwe nde mukafufute mukang'ambe paja amabatiza m'madzi ambiri paja mukafufute paja amati akazi akhale chete mpingo woyera mtima mukafufute mose muja mukafufute mene muja paja amati akazi asapeche mose muja mukafufute mene muja sinufuna nkhala wamwano koma ndimakukondani chifake imene uzilimba tipite kumwamba kumeneko limodzi eh? mulungu akadali mulungu sasintha ni, ni anthu amene amasintha ni dziko limene limasintha limene limati fashion kuli jenda koma mawu a mulungu sasintha amakhabe chimodzimodzi haleluya ambuye akudalitseni mochuluka Nde lelo timafuna tione gawo lina, gawo namba folo limeneli, la phunzilo lathu limene tinaliyamba la cilem, Cisindikizo ca Mulungu ndi Cilemba ca Cirombo. Mau athu acokelanso komwe kuja ku Cibvumbulutso 14 ndi vesi ya 9. Baibo likuti, vesi ya 9, akuti, Ndipo anawatsata mngelo wina wacitatu, nanena ndi mau akuru, Ngati wina alambira ciromboco ndi fano lace, nalandira lemba pamphumi pace, kapena pa dzanja lake, 10 iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosanganiza m'chikho cha mkwiyo wace, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufure, komanso pa angelo oyera, ndi pamaso pa mwana wankhosa, 11 ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku, iwo akulambira chilombocho ndi fano lace, Ndiye aliyense akalambira lemba la dzina lace. Cibvumbulutso 9 vesi ya 3 kulekeza 4 Baibo likuti, Ndipo m'utsimo mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko ziri ndi mphamvu, 4 ndipo ananena kwa ilo kuti, lisaipse udzu wa pa dziko, kapena chabiriwiri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Aleluya! Chisindikizo cha Mulungu ni chilemba cha chilombo. Ndiye taona kuti chilemba cha chilombo ni choopsa chifukwa mkwiyo wa Mulungu ubwera kwa anthu amenewo amene alandire chilemba cha chilombochi. Taona dzombe ili lapatsidwa mphamvu kuti likaipse anthu amene ali ni chilemba cha chilombo koma amene ali ni chisindikizo sawipsidwa ayi aleluya chisindikizo cha mulungu ndi ubatizo wa mzimu woyera tinaona mbali inayi chilemba cha chilombo ndi kukana ubatizo wa mzimu woyerawo ndi amasindikizidwa pa mphumi kutanthauza kuti alandira uthenga woona nzeru yolondola yochokera kwa mulungu aleluya pamene chilemba cha chilombo chiyikidwanso pa mphumi ngati sikisisikisi kutanthauza kuti alandira nzeru yabodza ya mdyerekezi ziphunzitso za ziwanda izi ni chachipembedzo aleluya musaope covid 19 ali kutali ni izo aleluya musaope kaya ma national id awo kaya zina zonse zili kutali ni zimenezo kaya ku za sabata izi tili limodzi anthu amati ngati munthu sapembedza pa chiweru adalandira chilemba cha chilombo ali nalo gawo la chilombo limeneli Ngati zili choncho, ndiye kutinso Paulonso adalandiranso chilemba cha chilombocho, chifukwa tikamuona Paulo auza oyera mtima, auza abale kwa Akolose kuti, Alleluya, akuti munthu asakuweruzeni chifukwa cha Sabata, akuti zimenezo zidali chabe mithunzi. Tikaonanso atumwi aja, anayamba pa tsiku la Pentekosti paja amasonkhana tsiku ni tsiku, tsiku ni tsiku. Aleluya! Ndiye sabata yathu ni kupuma. Chisindikizo cha Mulungucho ndiye sabata imene imene imakupumulitsa ku moyo wa uchimo. Ndiye ngati muti imeneyo ni sikisisikisi ndiye kuti Paulo analandira nawo. Tili limodzi eh? atumwi samasunga sabata ngati mwa tsiku. Aleluya! Koma nkhani ni mzimu woyerawo chimene ndiye chisindikizo cha Mulungu. osati usunga sabata ayi anthu amasunga sabata ija kukakamira umakana udya nkhumba ni zina zonsezi koma muone miyoyo yawo mzimu woyera alibe amachitabe zigololo zibwenzi amaonera zolaula zimene avera zimene ayang'anapo nkhani zimene ayankhula zochimwa zedi mwaonapo inu Ni achithupithupi zedi ngati ameneyo koma sabata amaikakamira nde mufuna muone zoona kuti apita kumwamba moyo otelowo chifukwa choti asunga sabata iyayi si chonchomo mwaniva muwadziwa mwaonapo inu koma nkhumba akukanirani mtsikana wina ake nili ku sukuluko o- na- nava kwa anthu amene amakhala nawo m'nyumbamo amafotokoza kuti iye adali osunga sabata limeneli ndi adapita kwa chibwenzi kwake kumeneko kukapanga zoyipa ni mmene zilili zibwezizi kuti musamale mwanipeza munthu akati akufunani chibwezi nkhani yake imakhala iti imeneyi ndiye mizimu yake anthawi ino ndakumeneko ko kuchibweziko ndakuti kadakapeza boyfriend wake kumeneko akazinga nkhumba Ndamuuza kuti ku chalichi kwathu amaletsa zimene sitikudya nkhumba. Ndakuti boyfriend wake uja namfunsa kuti nanga zimene mwabwererazi saletsa? Nimamvetsedwa kwa anthu azangawo, amene nimakhala nawo. Mwanimva nde zungotanthauza kuti munthu alibe chisindikizo. Chifukwa akadakhala kuti ali ndi chisindikizo cha Mzimu Oyera amayenda mwa Mzimu. Baibulo ikuti, Amene amayenda mwa mzimu woyela sayenda mwadama, mwa zigololo ayi. Amene amayenda na amene ni achithupithupi amene alibe mzimu woyela. Tili limodzi, Nde ngati mufuna kuthawa sikisi-sikisi lelo lino, nikuuzeni, Landilani ubatizo wa mzimu woyela. Tilandila bwanji? Lapani! Petro akutelo. Batizidwani mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kuloza chikhululuko cha machimo, ndipo mudzalandila mphatso ya mzimu woyela imeneyi. Ubatizo wa mzimu woyela udzasindikizidwa m'mitima mwanu. Aleluya! Ngati mufuna kulandira sikisi-sikisi, kanani uthenga wolondola. Muzitumikira zabodzazo. Amenewo sikisi-sikisi mwina idayamba kuyenda ni yachisisi. Aleluya! Koma idzafika pa chiindeinde kumeneko, kuti idzaonekeratu poyera, kuti anthu adzaletsedwa kugula, kugulitsa. Tikamapita kutsogolo kwa phunziro lathuli, tiziona zimenezozo. Aleluya! Ndiye tinamuona Kaini na Abele. Ngati anthu amene akutionetsa mmene chisindikizo cha Mulungu chikuyendera komanso mmene chilemba cha chilombo chikuyendera sikuti chayamba leroli, zinayamba kalekalelo. Kaini amene anakana ubatizo wa mzimu anakana kupembedza kolondola. Aleluya! Pa chimenecho Mulungu anaika maki pa iye, ataikidwa maki, anapita kutali uko ku Nodi, anachoka kupezeka kwa Mulungu chifukwa anakana kupembedza koona, chifukwa anali wonyada, wodzikuza, wosaweruzika ngati ameneyu. amangotsatira ntchito za tate wake, Mdyerekezi ameneyu. Eya, Kaini inali mbewu ya Mdyerekezi, mbewu ya Satana. Sanali mwana wa Adamu, Kaini. Baibulo kuti Kaini anali ochokera kwa woyipayo, ku Yohane likutero. Eya, ni momwemo, sanali mwana wa Adamu. Inali mbewu ya chinjoka. Baibulo kuti chinjoka chidali ni mbewu chija chidamunyenga Hava chija. Chifukwa Mulungu akuti nidzayika udani pakati pa iwe ni mbewu ya ndani ya mkaziyo pakati pa mbewu yako ni mbewu ya mkaziyo aleluya soza kuti chinjokachi chidali ni mbewu serpent uja aleluya nde serpent uja amene anakonzedwa anali ochenjera kwambiri kuposa nyama zonse za mthengo baibulo kuti likuti chinjoka chidali chochenjera kwambiri komanso chinjoka mmene chidali si mmene mmachiganizira panopa mmachijambula chopanda miyendo ngati chonyamula apulo uko ayi si mmene chidalili chidali ni miyendo yojintcha bwinobwino haleluya chinali chakufupi kwambiri ni munthu kuposanso mmene chimpanzi alili kuposanso mmene nkhwere ilili ni mmene chinjoka chidalili chidali chochenjera chimayankhula haleluya ndipo magazi ake adali akufupi kwambiri ni munthu oti akanatha kusakanikilana bwinobwino ni mmene cidali cinjoka. Nyama yakufupi kwambili pa munthu ni zinyama, cinali cinjokaco cimeneco. Ndiye cimayenda. Ndiye Satana m'munda mwa Edeni muja amafunafuna mpita kuti alowele mu mtundu wa anthu umenewo. nde ataonaona anaona kuti akhoza kugwiritsa ntchito chimenechi serpent amene chinjoka chimenechi aleluya nde mzimu wa mdyerekezi unamudzodza serpent amene ndi amene amakayankhulitsana ni hava ndipo baibulo likuti adamunyenga hava anachita chigololo sinkhani yogawa maapulo imene chifukwa baibulo likuti atachita zinthu zija anazindikira kuti ali amaliseche Ni apozi iti imene mukadya inu imakuzindikitsani kuti muli amalisece? Taonani mmene akazi avulila mu mzindamo, mamini, zonse zoonetsa mkati zimenezo, mabele kunja. Ngati apozi amazindikitsa munthu ali wamalisece, tatiyeni tigaweni maapozi tione kuti azindikile kuti ali amalisece akavale bwino-bwino modzilemekeza. Akazi mzindamo. Koma nkhani inali yacigololo. Ndiye chinachitika, Aleluya! Serpenti amene nyama imeneyi mmaiganizira itatembedwa, koma isanatembedwe inali yokongola, tilimodzi inali yabwino, yojintcha bwino, yakuti inamunyenga Hava nkugona naye, tilimodzi itagona naye inasiya mbewu mwa Hava amene mtumiki wa m'bado kuti brother Branham mbewu yake ndiye kainiyo aleluya nde atachoka kwa serpent kuja anakakumananso ni adamu atakakumana ni adamu anatenganso mbewu ina kwa mwamuna wake adamu amene amene ali abelo aleluya nchifake baibo likuti kaini nochokera kwa oyipayo ndipo simudzaonamo baibo likufotokoza za kaini ngati descendant wa adamu kulibe zimenezo Mu line ya Adamu, Kaini mulibemo chifukwa amene uja sanali mwana wa Adamu ayi. Zonse zili m'Bible, kaoneni kumbiri nikulemberani malemba momwe mwaona amene. Tilimodzi eh? Nde Kaini ni ochokera kwa oipayo. Bible likutero. Nde Adamu sanali oipa, Adamu anali mwana wa Mulungu. Aleluya! Serpent anakhoza kulumikizana ndi Hava, nkusiyamo mbewu ya Kaini imeneyi. Chifake Kaini, zonse z- zimene amachita zankhanza zake anangotengera bambo ake amene, sanje, zidani, kupha, kuononga zimene zili ntchito za tate wake mdyerekezi. Chimene mdyerekezi amachita kwake ndi kuba, kupha ndi kuononga basi. kwa atate wake ntchito za atate wake zimenezo ndiye inunso ngati muli ni sanje muli ni zidani mukaona azanu achita bwino kaya kuzimu kaya kuthupi inu osamabva bwino mmoyo mwanu pempherani kwa mulungu kuti ine ambuye ndine mwana wanu sine ochokera kwa kainayi chotsereni mzimu woyipa ngati umenewo nizikonda chifukwa obadwa kwa mulungu amakonda sadana nawo azawo ayi haleluya koma ngati mukana kulapa kuti mukhale chikondi mkati mwanu zingotionetsera ife kuti nanunso ndinu ochokera kuti kumeneko kwa kaini haleluya chifukwa zimenezi ndi ntchito za ana a kaini sanje zidani kulanda kuba kupha ni zimene amachita haleluya ndiye inuwo sinu ana a kainiwa inu ndinu ana a mulungu Chifukwa chake umboni wake ni wakuti pamene mumva uthengawo, ngati mumachita zimenezo, mukalapa, musintha, simukhala moyo wa mtundu umenewo. Koma mukakana kulapa, zingotionetsa kuti ah, ndiye kuti mwinadi ndinu ana a Kaini. Aleluya! Chisindikizo cha Mulungu chilemba cha chilombo. Ambuye akudalitseni tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali ngati imeneyi. munakatiyankhula. Dzodzani mauthengawa, mauwa ku miyoyo yathu kulemekeza dzina lanu. Mmene mu dzina Ambuye Yesu Khristu, ndipempha zonse ndi mayamiko. Amen.